alihamdulilayi an bɛ lamɛnbaa cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma maaw bɛ don kiramantonya na a bɛ waati jan bɔ an ti video kura dilan ala sɔnna a ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi ayiwa an bɛ kanubaaw ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin video nin kɔnɔ kuma minnu bɛ an fɛ ka fɔ aw ye toujours o ye an ka mɔgɔya ko de ye sabu n y'o fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman ne ka dɔnni a ɲɛsin bɛ adamadenya de ma diinɛ diinɛ ko tɛ nka adamaden n'i ma ɲɛ i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ o de y'a to anw ka dɔnni ɲɛsinlen don adamaden ma n'o ye ka ala ka porogaramu kalan adamaden k'i ka maaya dɔn a kɔnɔ sabu diɲɛ ye kabakoso de ye n'i ye diɲɛ filɛ i ka kan k'a dɔn k'a fɔ kun dɔ bɛ kow la n ti sɛgɛn k'o fɔ aw ye a faamuna mɔgɔw fɛ k'a fɔ ala bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ juguman kɛ o de bilala bɛɛ kun na ɔ kamasɔrɔ n'i ye diɲɛ jateminɛ i b'a ye ala ye jahanɛmɛ jɔ mɔgɔ kun tɛ yen jahanɛmɛ dun ye juguman dan ye donc a bɛ se ka kɛ diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ ɲuman ni juguman de bɛ ɲɔgɔn falen walasa diɲɛ ka se ka taga ɔ nka kɛlɛ de bɛ kɛ cogo bɛɛ sariyaw de bɛ ta cogo bɛɛ walasa juguman kana se ka wara n'o tɛ hali juguman fitinin ale bɛ se ɲuman caman na juguman kelen a bɛ se ayiwa ɛɛ ɲuman kɛmɛ na o de la galo kelen bɛ se ka hali tiɲɛ kɛmɛ ben anw ni dɔnnibaaw bɛ ɲɔgɔn jɛ nin kuma suguw de la sabu mɔgɔw b'a fɔ ko ko ni galo ye siɲɛ san kɛmɛ boli ko tiɲɛ mana wuli sɔgɔmada kelen ko a b'a sɔrɔ ɛ mais o b'a sɔrɔ tiɲɛ ɲanina tiɲɛ ka san kɛmɛ boli fɛn galo ka san kɛmɛ boli ɛ tiɲɛ sigilen don tiɲɛ nana wuli ko ale bɛ galo gbɛn k'a minɛ san kɛmɛ taama na a tiɲɛ fana bɛ sɛgɛn dɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ sugu ninnu de ye adamadenya gɛlɛya yɔrɔw ye walima e k'a bila i kun na k'a fɔ i ye fɛn min sɔrɔ jɛlenya na halalaya la ko o fɛn tɛ se ka tunu walima son tɛ se k'o ta ko parce que e dalen don ala la walima e y'a sɔrɔ wɔsiji la nin n'a ɲɔgɔnw de ye non bon o de bɛ na n'an ye fo ka na se adamaden k'a miiri k'a fɔ a ne ye silamɛ de ye nin bana nin ye kafiriw kungo ye kan'o bila i kun na o tɛ yen diɲɛ ye foroba de ye donc e k'a bila i kun na ne ye farafin de ye nin kungo nin ye tubabuw ta ye walima tubabu k'a bila a kun na ne ye farajɛ de ye nin kungo nin ye ayiwa farafinw ta ye non olu ninnu ye faamubaliya de ye o ye ko ye adamadenw ka dilanlenw o bɛ se ka k'o ye nka ala ka ko ni tile bɔra a bɛ jamana bɛɛ de kunna ni kalo bɔra a bɛ jamana bɛɛ de kunna ni fiɲɛ bɛ ci a bɛ ci jamana bɛɛ la c'est-à-dire a ci a fanga ka bon yɔrɔ dɔ la ni dɔ ye mais o ye a wuli cogow de ye n'o tɛ ala ala fɛ dɔrɔn diɲɛ bɛɛ ye du kelen de ye anw de bɛ diɲɛ danfara donc o bɛ kɛ sababu ye hadamaden i ka kan k'a dɔn k'a fɔ ni e ɲɛna n'i mɔgɔɲɔgɔn ma ɲɛ i ka hɛrɛ dan sigilen don o la an bɛ bɔ ka nin fɔ mɔgɔw ye ka yira u la k'a fɔ a balimakɛ n'aw denkɛ karimu sanogo kelen in de don doloko kan doloko ye fɛn min ye adamadenya ɲɛfɔli de don ɔ san ba fila ni mugan an y'o san kibaru di aw ma cogo caman na ɔ alihamudulilayi ala y'a kɛ dugu jɛra ka an minnu to balo la an b'a kɔnɔ bi ɔ ala nana ka na n'a ka lajarabi ye jahadi bana wulila donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye jahadi bana tɛ bilako ye fɛn dɔ de bɛ yen adamadenw bɛ ɲinɛ o kɔ an yɛrɛ ka dɔnni n y'o fɔ n ka baaraw kɔnɔ kumaw kɔnɔ ka kɔrɔ adamaden n'i ye fɛn o fɛn dɔn ɲuman fara juguman kan kɔlɔlɔ b'a la kodɔn kɔlɔlɔ de filɛ an bɛɛ nɔfɛ bi ani peut-être adamadenya ɲɛyɛlɛ kojugu o kɔlɔlɔw de don bana tɛ nkalon ye bana ye tiɲɛ yɛrɛ de ye nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn kelen kelen bɛɛ k'i yɛrɛ tanga ɲini n'an bɛɛ tangana kelen kelen peut-être o bɛ kɛ foroba tanga ye an bɛɛ ma donc hakiliw ka miiri dɔrɔn mun de bɛ mɔgɔ tanga bana in ma n'o tɛ ala la banaw de don nka mun de y'a kɛ n'a y'o ta k'a kɛ komi anw tile dɔrɔn de la bana foroba bana nana non o tɛ a tɛmɛna ka kɔrɔ mais bana jahadi bana si ma na fewu fo a k'a sɔrɔ adamadenw de ye dan sagon kiraw bɛ ci cogo min na banaw bɛ jigi ten de n'i y'a ye kira dɔ wɛrɛ cila o b'a sɔrɔ fɔlɔ nana ni sariya min ye mɔgɔw nana o bafu ye donc a bɛ dɔ a bɛ kira wɛrɛ ci kira kura bɛ na ɔ o bi cogo min na bana ninnu bɛ adamadenw waaju ka adamadenw hakili jigin diɲɛlatigɛ kow la walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na ala ko ye tiɲɛ ye mɔgɔ ko ni ala ko de ye diɲɛ ye sabu mun na ne ye diɲɛ filɛ bi i b'a ye k'a fɔ an ɲɛ yɛlɛla ka taa se yɔrɔ la min nana ni degun ye mais bana ka yɛlɛma ka diɲɛ bɛɛ minɛ o y'an yɛrɛ ka kɔlɔlɔ ye sabu diɲɛ bɛɛ donna ɲɔgɔn na moyen de transport cayala moyen de communication cayala donc an bɛɛ kɛra du kelen ye ni bana ye chine minɛ bi sini a bɛ se ka se mali la a bɛ se ka se espagne a bɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ parce que mɔgɔw t'i sigi u bɛ yaala bolifɛnw moyen b'an bolo ka yaala ka don ɲɔgɔn na bon o b'a to mɔgɔ bana yɛrɛ bɛ cari mɔgɔw yɛrɛ de b'a cari k'a kɛ komi ala dimina an kɔrɔ k'a cari bɛɛ kunna k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka donɲɔgɔnya de y'a cari n'o tɛ tuma dɔ la ni don dɔ don ni avion tile tɛ mobili tile tɛ telefɔni tile tɛ réseaux sociaux tɛ a yɛrɛ k'a jateminɛ bana in tun bɛ se ka na ka ban chine peut-être jamana dɔ tun t'a dɔn yɛrɛ donc o ɲɔgɔnnaw de don quoi an yɛrɛ ka donɲɔgɔnya teliya n'a caya o de ye bana fana kɛ ka diɲɛ tonkun duuru bɛɛ minɛ ɔ o ye ala nɔ ye sa mais an yɛrɛ ka kɔlɔlɔ b'a la n'o tɛ bana bɛ jigin yɔrɔ kelen de dugukolo dɔ effet de b'a sama walima n'a bɛ poyi a bɛ poyi yɔrɔ dɔ de la mais tuma dɔ la a kun bɛ se ka dan sira la n'a y'a sɔrɔ kunun don donc o de y'a to mɔgɔw kabakoyala mais ni fana ye an ka faamu ta an ka faamu nana diinɛw kɔnɔ adamadenyaw kɔnɔ fo ka na don ala contre la grand jamais ala ma cɛman fila dilan u ka rapport kɛ fiyewu mais e k'a jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ diinɛ dɔ la muso naani furu ti bɛn diinɛ dɔ la muso fila furu ti bɛn mais cɛ kelen ka muso fila furu wa ou bien cɛ fila ka furu ɲɔgɔn ma a yɛrɛ k'o lajɛ kɛ mais n'a ye programme bɔ ala ka programme na pewu ko a bɛ taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ n'a y'a sɔrɔ se b'an ye bi n ko an tun bɛ dɔ fara tile heure kan ni se b'an ye bi an tun bɛ dɔ fara su bonya kan parce que anw occupé la bi tellement que an chargelen don an yɛrɛ fɛ dɔ ka fara tile kan mais tile b'a cogo la dɔ ti fara o kan waatiw cogo kosɔn dɔ ti fara su kan mais an bɛ k'an ka nature yɛlɛma jagoya la n'an ka faamu ye ala contre la n'o tɛ ni cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu n'i ka sagaw y'a kɛ est ce que i tɛ taa ɲininkali kɛ n'i ka shɛw y'a kɛ i tɛ taa ɲininkali kɛ mais e k'a lajɛ kɛ adamaden n'a hakili ɲumantigiya a n'a ka ala dɔn de bɛ ban cɛ bɛ ban muso la ka cɛ furu ka k'i muso ye donc a bɛ rapport kɛra yɔrɔ min na est ce que ala ye farikolo dilan min kɛ a ma yɔrɔ bɛɛ bila a ka baara la wa est ce que o yɔrɔ bilala rapport de kama wa cɛ ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma donc an ye ala sɔsɔ donc n'a ye ala diya a bɛ se ka a sago k'an na k'an ladi n'o tɛ ala ye muɲu masa min ye aw b'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko ala bɛ dimi diɲɛ kɔrɔ ka diɲɛ wuli anw yɛrɛ kun ti na o kojugu kɛra ka tɛmɛ min tɛ nin si ye setigi bɛ baga fantan ma kɛlɛ banbaliw ni fɛnw bon politiki ni diɲɛ faamu ɲɛ yɛlɛla kojugu donc anw fɛ kodɔn kɔlɔlɔ de b'an kɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ dɔrɔn bon ni adamadenw sera k'a faamu ni maratigiw ni setigiw ye sariyaw latilen n'o tɛ mɔgɔ fa ti don mɔgɔ la i ka papiye dilan ko cɛ ni cɛ ka furu k'o furu papiye dilan yɔrɔ ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ bana a tɛ dabila donc euh, o ye bana ta ko ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bana in nɔgɔya ala k'an kisi a baasi ma a bɛ jamana minnu na ala k'u tanga ala ka hinɛ an na ala ka se ka bana in bɔ an kan n'o tɛ nin fura tɛ mɔgɔ bolo i bɛ ko dɔ de kɛ dɔrɔn n'o tɛ n'a ka di ala ye bana bɛ jigin i kan fiɲɛ fɛ hali n'i ma maga mɔgɔ la o tuma an kɔni bɛ jabaru masa de deli a ka hinɛ an na a k'a dɔn k'a fɔ adamaden yɛrɛ ale yɛrɛ ye hakili min di an ma a k'a dɔn ko a ye fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ ko adamaden bɛna dan sagon o de la ale ye jahanama jɔ ka bila a yɛrɛ b'an dɔn donc ala ka yafa an ma an ka kɛwale juguw la a ka hinɛ an na a ka bana in bɔ diɲɛ kɔnɔ an ka se ka nin b'a bɔ ladili ye an ye o minnu sara a bɛ minnu na ala ka se ka dan sataw ka dan nin ma kɛnɛ banabaatɔw ka kɛnɛya ɲa minnu a ma min sɔrɔ bɛɛ y'a ye sa bɛɛ y'a mɛn bɛɛ ladila sa o o tuma nin b'a bɔ an b'a ɲini jabaru masa fɛ a k'a dan nin ma n'o bɔra yen donc karimu sanogo de bɛ ka kuma aw fɛ san ba fila ni mugan hukumu kɔnɔ baara cogoyaw la an ye yɛlɛmɛ don kow la ɔ a bɛ an ye a fɛnw bila sa mais a ma mɛn ne yɛrɛ da fɔlɔ jamana in kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ baara o baara ni i ka baara i ye min dɔn n'i ma se ka nafolo sɔrɔ o la n balimaw i tɛ min dɔn i bɛna taa wari ɲini o la wa anw tɛ politiki kɛ fɛɛrɛ foyi t'an bolo aw ka nin baara ninnu na n'i ka papiye ye k'i dakan f'u ye ne ka baara bɛɛ ye nin ye i banana n'a fura bɛ n bolo n k'i furakɛ i ka wari di yan en tout cas ne kɔni bɛ yan maaya kow dilanli kama wa fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo nin kɔ ɛ n'a fɔra ko ne ti sɔngɔ sɔrɔ o la y'a dɔn o ka gɛlɛn donc n b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn a m'an tɔɔrɔ koyi mais ne de bɛna dɔ fara sɔngɔ kan o de la ne bɛ yafa ɲini aw fɛ a ka faamu ni hakili ye kunun hakɛw dɔ tun bɛ ko dɔ dilan bi o t'o dilan ne ye baara nin daminɛ ɲinan y'a san mugan ni fila de ye ɔ ni ne ko n bɛ yɛlɛmɛ don sɔngɔ la parce que n'i nana i ka fɛn yira mɔgɔ la n'u nana sɔrɔ a kalite ka ɲi a i bɛ se ka wari ɲini sa dɛ sabu dɔw bɛ na aw bagabagaya ka wariw minɛ k'a sɔrɔ bon a tɛna n'a sɔrɔ tiɲɛ don kɔfɛ mais ne ta in ne m'a fɔ n bɛ nafolo baara kɛ ko n kalila o kan n m'a fɔ n bɛ mɔgɔ furakɛ ko n kalila o kan dɔnni tɔ bɛɛ ye peut-être ye ni ala y'a minɛ a caman bɛ na n bɛ se ka mɔgɔ mako dilan n bɛ se ka nafolo baara k'i ye nka ne tɛ se ka kali n'a ye nka n bɛ kali ni min ye o de ye dolo ye n'i y'i ka dati di ne ma i bɛ sa cogo min bana minnu b'i sɔrɔ i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ i tɛ min sɔrɔ i bɛ kɛ mɔgɔ sugu min ye n b'a bɛɛ f'u ye n'i kura n'a ye dɔrɔn i bɛ lafiya wa n'i ye ne ta sɔsɔ i bɛ i b'a kin k'a don tulu la k'a don jaba la i tɛ k'a ye sabu ne dara dolo ko la ala bolonɔ de don ala ka bila de don a tɛ se ka sɔsɔ ɔ o la an kɔni bɛ waso ni dolo ye dɔnni caman b'an na olu ye ala deliw de ye ɛ n'i ye ala deli n'a ma sɔn ayiwa o y'o ye komi i bɛ mɔgɔ dɔ furakɛ a ti kɛnɛya komi i bɛ se ka nafolo baara kɛ mɔgɔ dɔ ye a ti ɲa komi i bɛ se ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ a ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ a ti ɲa ɔ olu kɔni ye ala deli de ye an ti kali n'o ye mais an bɛ kali ni min kɔni ye en tant que i bangena ntɛnɛn ko fili t'o la ni ne ko i bɛ kɛ ka sigi n'o ye o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye sɔngɔ minnu don ɲinan o de ye k'a fɔ n'i bɛ mali kɔfɛ n'i mako b'i ka horoscope la an b'a k'i ye dasi waa naani i bɛ waa naani de ci ka na an b'a dilan i ye ayiwa n'i bɛ mali kɔnɔ i bɛ waa fila de ci i bɛ ne kumakan sɔrɔ min bɛ ka i ka maaya ɲɛfɔ o son bɛ ci i ma whatsapp ni fɛnw fɛ ɔ n'i yɛrɛ bɛ papiye fɛ an b'o fana kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ papiye bɛ se ka s'e ma o tuma papiye waa kelen ani kɛmɛ naani n'i bɛ mali kɔnɔ ɔ n'i yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔfɛ papiye ye waa fila ye donc nin sɔngɔw de sigila ni ci wɛrɛ bɛ yen sisan o ye fɔnkan de ye parce que nin de ye baara principal ye n'o tɛ n bɛ baara caman kɛ donc n'i nana ni kunko wɛrɛ ye an b'a juger de an b'a lajɛ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ni an bɛ se ni e yɛrɛ bɛ se ɔ n'an ye min f'u ye n'o se kɛr'i ye an b'o dilan o bɛ bana na o bɛ ala deli la o bɛ nafolo ko la o bɛ muso ko la ayiwa o bɛ degunnanko wɛrɛ la o bɛ faama kunko la en tout cas degun fɛn o fɛn b'i kan n'i nana o prix ma sɛbɛn an bɛ kuma de an bɛ bɛn o la donc n'an bɛn o la an b'o k'i ye o la an bɛ ala fo k'a barika da ka a yɛrɛw fo aw minnu ye danaya sɔrɔ kuma in kan toujours ɛɛ coronavirus ko nalen émission dɔgɔyara sabu a b'a kalama émission caman ye sufɛla de ye donc sufɛ bɔli papiyew bɛ n bolo koyi mais n m'a kanu tuma bɛɛ faamaw k'i jɔ sira la ko pa ko o man nɔgɔn ne ma donc kɔrɔlen ninnu bɛ latɛmɛ a k'a lafaamuya kosɛbɛ ɔ n'ala ye bɔda d'an ma kɔfɛ donc an bɛ se ka kuraw k'aw kun ɔ min kɔni ye tilefɛ siko ye n'o ye siko kɛnɛ ye o bɛ sigi k'an bɛ min fɔ lamɛnbaaw ye siko ko kan siko ko nin ye farankan de ye ne ka baara la ne ka baaraw la kɛrɛfɛta don ɔ n b'a ye wasabu kan a b'a kanu tuma bɛɛ a bɛ n wele a b'a fɛ n k'a ka siko fɔ mɔgɔw yɛrɛ fɛ n ka sigi ka siko jaabi dirɛti la e lamɛnbaaw e yɛrɛ k'a lajɛ e bɛ cɛ min yera a ka sigi dɔrɔn k'a ka telefɔni dayɛlɛ e k'a wele k'i ka siko fɔ komi arajo ta bɛ cogo min o faamu ma se ka kɛ mɔgɔw la fiyewu k'a fɔ ko a nin kɔni bɛ kɛ mɛ esike n'i b'a kɛ siɲɛ wɛrɛ i man kan ka wari d'a ma mɔgɔ si ma ne kanu ni wari ye siko ko la wari tɛ ci ne ma sɔnw bɛ bila wasabu kɔnɔ donc ne bɛ wele telefɔni na n'i ko i bɛ telefɔni ta dɔrɔn i b'a sɔrɔ ko n ye siko dɔ kɛ jamana kɔfɛ ni jamana kɔnɔna bɛɛ b'o kɛ non ne tɛ se ka sigi siko ɲɛfɔ dama kama o ye ne ka baaraw la fitini de ye n bɛ ka min fɔ aw ye n bɛ turabu da ka mɔgɔw kunko lajɛ tile kɔnɔ o baara yɛrɛ de ye n ka baara principal ye ani k'i buruju ci k'i ka dakan f'i ye baara in fanba y'o de ye siko ye ɲɛfɔli de ye aw bɛ se k'a faamu k'a fɔ a dɔnni bɛ n na ani dɔw yɛrɛ bɛ se k'a tɔmɔ ne nɔfɛ sabu ne ye n ka dɔnni kanu de diɲɛ ka se ka ɲɛ yɛlɛ ni ne ye siko fɔ hakilitigi dɔw bɛ se ka nin sɔnw ta k'a sɛbɛn k'a kɛ siko liviri ye hakilitigi dɔw bɛ se k'a mɛn k'a faamu ka sigi ka to k'a ɲɛfɔ a bɛ kalan de o ɔ mɛ n'a y'a kɛ komi ne y'o dabɔ de ka sigi ka kɛ ɲa mɔgɔw ma non ne bɛ se ka sigo dɔ jaabi k'a sɔrɔ o bɛ bɛn e ta ma e b'i ta sɔrɔ o la e tɛ wari di ne ma ne bɛ nin bɛɛ fɔ e ye e bɛ se ka nin sɔn ta k'a sɛbɛn ne nɔfɛ k'a kɛ sigo liviri ye k'a bɔ diɲɛ bɛɛ maa tɛ se k'a sɔsɔ e mɛ e tɛna wari di ne ma o ɲɔgɔn caman dolo bi ten i bɛ se ka dolo kalan ne nɔfɛ i bɛ se ka turabu kalan ne nɔfɛ i bɛ se ka siko kalan ne nɔfɛ ne bɛ sigi ka nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ aw ye wa maa ti sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a da wuli k'a fɔ a ne kɔni ka faamu na a ye nin yɔrɔ fɔ o filila ne ka dɔnniw na o tɛ yen n tɛ diinɛ dɔn dɛ mɛ nin dɔnni ninnu na ni cɛ o cɛ y'i sɔsɔ ne ka fɔlen dɔ la a lase ne ma n'a ka fɔlen ye n mana jira a la dɔrɔn a b'a faamu ɔ mɛ o bɛɛ bɛ kɛ aw ye aw ka kan ka dɔnni de ɲini ne nɔfɛ aw ma ne kanu ni wari ye mɔgɔ si tɛ wari jigin ne kun k'a ye k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ n ye fɔ ne de ka wele ne ka kɛ kɛmɛ filaw ni kɛmɛ naaniw fɔ vraiment ne ye n yɛrɛ bonya o ma o de la n tɛ sigo jaabi fɔ n'i tɛmɛna n ka kalandenw fɛ donc kalandenw fɛ i bɛ se ka ayiwa ciw bila olu ka i bɛ se ka sɔnw bila olu ka whatsapp kan ni siko de don ɔ ni ɛɛ eh, ala y'a kɛ ni an sera ka i jaabi a fɔra a banna ɔ n'i kɔni ye wari d'olu ma k'a sɔn lase ne ma i b'i ka jaabi sɔrɔ mɛ ka ne yɛrɛ wele ou bien k'a bila ne kun ne ka sin k'i jaabi dɔrɔn a a yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ ne jalaki k'a sɔrɔ bɔn baara ka ca n bɛ n ka denbaya balo mɛ e yɛrɛ sago ye dɔrɔn i mana ne wele tuma min i ka ne sɔrɔ ne k'i ka siko jaabi ne sigilen don ka siko kɔnɔ dɔrɔn mɛ hakilitigi t'o faamu hali e b'i ka baara la tuma dɔ la e tɛ ne weleli masɔrɔ donc an y'a fɔ aw ye cogo min na donc eh, an ye nimorow di aw ma ka kɔrɔ hali bi an bɛ segin a kan a bɛ se ka siko bila whatsapp fɛ cogo min na ani ci wɛrɛw wari minnu bɛ ci ani kunko min b'i la ka appel kɛ ou bien whatsapp kan ne ye nimoro saba di aw ma n bɛna segin a dɔw kan bi tuguni a k'a faamu nimoro dɔ ye 76 37 99 65 ɔ o min filɛ o ye dɛ o ye abudu ka nimoro de ye ale de ye n ka ciden ye bamakɔ ale bɛ bamakɔ nivo la mɛ n'i tora yɔrɔ yɔrɔ ka ci s'a ma directement o don bɛɛ ne b'a ci sɔrɔ a b'a kalama telefɔni ko la bi baaraw ka nɔgɔn donc o ye an ka bamakɔ ciden ye bɔn ni o bɔra yen an bɛ se k'a fɔ aw ye fana k'a fɔ n ni min bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn min bɛ namulaminɛ kɛ n fɛ o ye udu tarawele ye bɔn o ka nimoro aw caman y'o dɔn ɔ n'o tɛ koniba bengali ye n ka segeretɛri ye ale de bɛ n conduire arajo la a fana bɛ o ka nimoro dɔn c'est-à-dire ne ka ko ninnu na k'a fɔ i b'i tamaki ka wari ci ninnu dɔ ma n'i y'a ye n bɛ segin nimoro kan tuma bɛɛ a k'a dɔn k'a fɔ tulon tɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ olu fɛ ka tunu a bɛ komi ne yɛrɛ parce que ni a fɔra ko aw ka don ne yɛrɛ de kan ka ci ɲɛnabɔ a ka ci tɛna dilan wa ne yɛrɛ tɛna wari sɔrɔ sabu ne bɛ kɛ bon kɔnɔ mɔgɔw ta de kan donc koniba ka nimoro ye 74 53 83 69 ni maa min ye ci bila o la o kelen don mɛ ne n'ale bɛ ɲɔgɔn kan sikaso kɔnɔ ale de bɛ ne conduire arajo la a b'a tɔgɔ mɛn tuma caman na bɔn ni a bɛ ne ni min kumakan mɛn n'o bɛ namulaminɛ kɛ o de ye udu tarawele ye donc ale fana ye n ka mɔgɔ jɔlen ye n y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman kalanden caman bɛ n bolo mɛ an tɛ bɛɛ ka nimoro di aw ma an t'a fɔ ko a ka bɛɛ ka nimoro ka sɔrɔ mais ni mɔgɔ saba minnu filɛ nin ye n'a ma to ka ci tɛmɛ olu fɛ hali n'i mako bɛ eh, sigo de la ko i b'a fɛ ka sigo ci ka na donc n'i ma tɛmɛ ninnu fɛ n'i ko i ka ne yɛrɛ de sɔrɔ a man nɔgɔn kosɛbɛ donc eh, a ka malitɛli de filɛ 63 90 47 81 o ye olu ka eh, malitɛli ye a ka orange b'aw bolo wa sabu k'an ka kɔrɔ ɛɛ fɔlen kɔrɔw la donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka se ka jamanaw suma an balima minnu tun bɛ kɔfɛ n'olu bɛ an wele ka ciw kɛ an y'a ye nin waati in na u caman ka jamanaw datugu hali ka bɔ ka ci ɲɛnabɔ u tɛ sera ka kɛ n b'a ɲini jabaru masa fɛ ala ka dan sigi nin ko ninnu na ala ka se ka dan sigi nin ko ninnu na ka adamadenw lafiya a k'u to u yɛrɛ ma ala k'o k'an ye a ka alaya kama n'o tɛ a bɛɛ kunpan bɛ an na an bɛɛ kunpan bɛ ɲɔgɔn na sabu maa t'a dɔn a ko bɛ kuncɛ cogo min nka a kuncɛ cogo ɲuman an b'o de ɲini ala fɛ a bɛ niveau min na iko bi ne filɛ ka kuma ne y'a ɲini ala fɛ a ka dan bi ma an kana dɔ saya ko mɛn belen o yɛrɛ de ka di n ye quoi o la an b'an kalifa an ka jabaru masa ma kelen kelen bɛɛ ka ala bɛ i dusukun de la i dusukun cogoya de bɛ a to ala b'i ka wele laminɛ ne ye jamamɔgɔ de ye ne bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la wa ne ka miiriya ye bɛɛ de ye tuma bɛɛ ni n bɛ fɛn o fɛn labɛn ka so n b'a labɛn ni jama niveau de ye o tuma jamakulu ye tan ni fila ye jama ka ca mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ nka ala fɛ mɔgɔw ye mɔgɔ ye fila dɔrɔn de ye cɛ ni muso kuma ala ka se ka cɛ ni muso kisi nin bana in tɔɔrɔ ma ka denmisɛn ni maakɔrɔba kisi a tɔɔrɔ ma a tulo tun bɛ a balimakɛ n'aw denkɛ karim sanogo de mankan na nin y'an ka video labɛn fɔlɔ de ye ba fila ni mugan kɔnɔ sabu kabini ɲinan san jɔra n tun ma se ka dɔ yɛlɛ aw fɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka yafa ɲini aw fɛ kɔrɔfɔw la n'an ye gasi kɛ a ka kɛ yafabaw ye aw k'an bɛn jɔfɛn wɛrɛ la ni ala sɔnna